Журт Биберд и роман Унагъуэм щыщ зы пычыгъуэщ. Романыр зытеухуа щӏалэр, абы и цӏэр Гъуэгулщ, къыщалъхуа къуажэм къэкӏуэжащ. Къыздэкӏуэжам Джэгу къуажэм щыӏэу ирихьэлӏащ. Мы жысӏэжыну сызыхуей пычыгъуэри Джэгум къыщыхъуа зыгуэруращ. Зы щӏалэ хьэщӏэ къэфа нэужь, Джэгузэхэшэр Гъуэгул къыбгъэдыхьэщ, и ӏэблэр иубыдри, ину жиӏащ, Уи лъэгу дыщӏэгъаплъэ, шынэхъыщӏэ! Арщхьэкӏэ Гъуэгул зрилъэфыхьырт, щэхууи щӏалэм зыгуэрхэр жриӏэт. Ар щалъагъум, хэгъэрей щӏалэхэм Гъуэгул къаухъуреихьащ, Къыдэкӏи къафэ! жыхуиӏэ щӏыкӏэу ӏэгур къытракъутэу хуежьащ. Щӏалэм нэгъуэщӏ хэкӏыпӏэ зэримыӏэр къыщыгурыӏуэм, хуэмурэ къытехьэри, утыкур къифыхьурэ, нысашэ къэкӏуа хъыджэбзхэм яхэплъащ, нэхъ лъэныкъуэ зезыгъэзауэ зы хъыджэбз псыгъуэ цӏыкӏум зыбгъэригъахуэри, щэхуу жриӏащ, Дыкъыздэгъафэ тхьэӏухудшыр? Ар зэрызэхихыу хъыджэбзыр и нэпсыр къыфӏекӏуауэ гупым яхэжащ. Ар щалъагъум, щӏалэ зыӏэщӏэлъищ Я къамэ ӏэпщэр яӏыгъыу утыкум къилъэдащ, щӏалэ нэхъыжьыр Гъуэгул къыбгъэдэлъадэри, и нэщхъыр зэхэукӏарэ пыджэну хьэзыру, къеупщӏащ, Сыт хъыджэбз цӏыкӏум жепӏар? Пшынауэм пшынэр игъэувыӏащ, пщӏантӏэшхуэр щым хъуащ. Щӏалэмрэ Гъуэгулрэ къаухъуреихьащ. Сэ Тхьэ соӏуэ, къуэш. Емыкӏу зыхэлъ лъэпкъи ӏуэхум къемызэгъи жызмыӏа, жысӏари жылэм я пащхьэ къислъхьэжыфынщ. Ауэ, япэ зыкъизгъэщу зы псалъэ жысӏэнкъым. Жреӏэж езы хъыджэбз цӏыкӏум сыт къэхъуами. Быдэу жиӏащ Гъуэгул. Зэ, фытесабыри, къэхъуар къыджефӏэ, къопсалъэ зы нэхъыжь, мащӏэу и макъ зыкъригъэӏэту. Мыр слӏо, шкӏахъуэ пщыӏэ дыхъуауэ ара? Шкӏахъуэ пщыӏэрэ пэткӏэ зы хабзэ гуэр телъщ. Гъуэгул хъыджэбз цӏыкӏум жриӏар езы хъыджэбзым къиӏуэтыжын хуейуэ щиукъуэдийм, япэу псалъэмакъыр къэзыӏэта щӏалэм хъыджэбз цӏыкӏум къеджэри, ину псоми зэхахыу еупщӏащ, Сыт мы щӏалэм къыбжиӏар? Хъыджэбз цӏыкӏур щытт зыри жимыӏэу, зызэригъэпщхьэжарэ и щхьэр къимыӏэту. Дыкъыздэгъафэ, жери къызбгъэдыхьащ, ерагъкӏэ къыдришеящ хъыджэбз псыгъуэ цӏыкӏум. Ныбэ узынцӏэм уихьынути къыбжиӏащ, къэгубжьащ щӏалэр, емынэ фӏыцӏэм укъихуа джэгум уи шыпхъу нэхъыжь щыхэткӏэ. Къызэщӏэплъауэ зэхэт гупыр къэдыхьэшхыжащ. Гъуэгул къыпэува щӏалэм зиплъыхьри, гупым нэхъ дахэ дыдэу яхэт хъыджэбзым ӏэ хуищӏри, зыбгъэдишащ. Къысхуэгъэгъу, щӏалэфӏ, къэбгъэфэну зи ужь уитар мыбы и шыпхъу нэхъыщӏэщ. Ар уэ зэрумыщӏам шэч къытесхьэркъым. Апхуэдэу щыхъуакӏэ, мэ, шыпхъу нэхъыжьыр къэгъафэ. Дэ щыри мыбыхэм драдэлъхущ.